anyị ekene chief okey okereke agbawo dike izu na ndizuọgụ ekwe dasi ike na chọkọneze onye ọma obodo nna ya ọgaranya eji eje mba ihe adịghị mmadụ kwachiri mma o ruone na omume omume

ọ dị mma ka anyị nweta afa gị afa m bụ onyekachukwu ọnwụkwe onye ebee ka ị wụ abụ m onye nkpọ onye mgbachụ nkpọ ụnọ daalụ rinne ee a sị na ị bụ eze mmụọ abụ m eze mmụọ na mmụọ dị ndụ ka mmụọ mmadụ ọ mmụọ mmadụ alright daalụ rinne mmụọ na mmadụ ee mmụọ na mmadụ ka ị bụ eze fa ee akara na abụ daalụ a sị na mmụọ anyị nọ n'ihu ya bụ nke gị ka nke obodo
mmadụ adịghị enwekwa mmụọ kama mmadụ a na-ejere mmụọ ozi otu o si wee nwee eh, high priest nwee bishọp otu a ka mmadụ sikwa ejere mmụọ ozi ị na-ejekwara ya nwekwa ndị so ị n'azụ ị na-akụzikwara ife dị na mmụọ maka na onye ọbụla bụ high priest ọ bụrọ onye nwa ọ bụrọ mmadụ na-ekụziri ya ife ọ dị mana onye ọbụla mmụọ ji aka ya wee marụ ọ bụrọ onye nwa na-ekụziri ya ife ọ na-eme ife ọ na-eme bụ ife mmụọ kụziri ya na ife mmụọ gwa ya ya mee Ahọ one ka ị dị wee buru ọfọ a? ife m dị wee buru ọfọ a bụ 27 years Okay.
ahọ one ka i bugoro ya kịta ebugo m ya four years kedu iwe- ihe kpanizi gị na mmụọ iji bịa buru ọfọ a that years ife kpanili na mmụọ m ji wee bịa buru ọfọ bụ na ọ bụrọ na achọrọ m ibu ya na ọ ife ma ama ama ife ha sị na onye ọmụma na-ebu isi ya na ọmụma na na-enye nri na ọmụma na-enye nri ọ nabata wee bịakwa wee nye nri wee fụkwa na ọ na-anabata ya mụ na ya na-akparịkọkwa na ọ na-agwa m okwu m na-anụkwa ife ọ na-ekwu ọgwọ ife ọbụla ọ gwa m mee ana m eme ya otu m kwesịrị isi wee mee ya m mee ya otu m si wee mee ya ọ dịkwa mma because na ife ọbụla na ife m mee ebe a abụkwọ mụwa na-ejikwa n'aka m wee mee ya so nke anyị taa m achọ ka m ji aka m wee mee mana amarọ m ife na-eme m mee ife m kwesịrị ime mana m mesịa ya mesịa ya nene anya n'azụ m fụkwa na ọ ife m mee dịkwa mma ee eh, na ebe a ịfụ ọ na-eweta ego ọ na-eweta udo ọ na-eweta ịfụnanya mana ọ bụrụ na ị nwee ego chee na ọ nke gị n'ebe a otu ego a na-esi afụ because o ji eme ọgọ ọ bụrọ nke gị na nke gị na-eji aka ya abịa na mmụọ na-eji aka enye gị nke gị and nke gị bịa ị na-ama na ọ nke gị mana nke mmụọ abụrụkwa nke mmụọ na imeri nwunye ọ ihe iji anụzi iji afụ ndị mmadụ na-eji asị na ana m akwụrụ ụmụazị ụgwọ skuul na-eke ego hmm. ife ahụ bụ ego mmụọ na ọ bụrọ ego m
kedu ebumnobi gị ji ekezi akwụzi ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na-eke na ọ ife dị mma m kwesịrị ime as onye obodo hmm. as onye nkpọ m bụ na ọ ife mmadụ kwesịrị na-eme n'obodo ya wee fụ na obodo ya na-aga n'iru
Alright, ee, eri i ji buru ọfọ a kedu ihe bụ uru i litere na ya Ee, erutego m uru ọfụma ọfụma maka na ife niile m ritere n'uru ọfụma ọfụma ebe a bụ na ife niile bịa dịzịa izi n'ụwa ọ bụrọdụ otu m si eche na mbụ ka ọ dịzi ugbu a wee marụ na since m ji wee buru ọfọ enwe m udo enwe m enwe m mmụọ o nwe ụdị mmụọ nọ n'ime mmụọ dị mma m nọdụ m rarụ ụra m rarụ ọfụma ife ọbụla m mee mee ya ọfụma mụ na nwoke adị na mma mụ na nwaanyị adị na mma enwerọ m ilo ama obi m adị ọcha ee ife ahụ o nwekwanụ ife kakasị nke a wee na-echekwa mmụọ m otu m kwesịrị isi wee na-esi onye a bụ arọ mara agụ obi n'ọfịa ife anyị na-akpọ ya bụ iji tete ọ arụsị bi n'ọfịa ka ọ bụ Alright, eh, daalụ. Mm, ewena iwe.
Eh, eh, ife e ji dịka ekwuru ọtọ bụ ka a fụ onye anyị na ya na-ekwu okwu anya Eh, biko eh, ya bụ arọ bi n'agụ kedu ka i si ma na ọ malụ gị otu m si wee mara na ọ mara m bụ na otu mụ na ya si akpakọrịta maka ọ bụrụ na ife amarọ gị ọ ma abịa ka gị na ya kpakọrịtawara mụ na ya na-akpakọrịta ọfụma mụ na ya ọ na-egosikwa m ụzọ na ụzọ ọ na-egosi m na-afụ ya na ụzọ ọ na-egosi m bụ ụzọ dị mma na ọ bụrọ ụzọ ọjọọ hmm, ị ma na ife m ji na-ajụ bụ ịmara mpa ya ọda dị nọ ndụ hmm. anyị ọda dị efehọ ya hmm. ka onye feziri o ji wee lutezie gị aka mba arọ bi n'agụ ada ama nna onye ọ na-ama bụ nwa nwa nwa nwa Okay. All right, eh, daalụ rinne. Eh, kedu ihe i chere nọọ ya ka Arọ bi n'agụ a ji nọrọ n'obodo a? Kedu ihe o ji maka ya wee nọrọ n'obodo a? ife o ji wee nọdụ n'obodo a ka ndị mmadụ mara ife ha na-amarọ Okay. Ndị- arọ bi n'agụ bụ ife na-eme anyị na-aghọta na igbo be anyị siri ike na igbo be anyị amarụgo chukwu before baịbụl abịa before akwụkwọ nsọ abịa igbo be anyị na-emebu ya otu ha si eme mana ị bịa nene na akwụkwọ nsọ nọ na-ekwu ife anyị na-eme ị fụ na ife niile bụ ofu ife o nwedọ nke mana kama na ife niile ebe ọ bụla ife ọma dị ife ọjọọ dịkwa na ya na ọ ịrụzi ya ịradụ nke ị kwesịrị ịradụ okay eh, kedu ụzọ i sikọ na-eji ya wee nyere eh, ụmụ ikorobịa aka ndị na-agahie ụzọ eh, ndị a ụnụ na-esiri oke ite mba adị m esi ite Eh. Eh, mana ị ma na ụnụ na-esi eh, dibịa na-esi ite mana adị m esi ite alright kedu ihe i nwere ike dịka ndụmọdụ i nwere ike inye ụmụ ikorobịa na-eto eto gbasara nya bụ mmụọ ndụmọdụ m na-enye fa gbasara nya bụ mmụọ bụ na onye ọbụla kwesịrị ịma mmụọ marụ mmụọ ya ịma na mmụọ ya ọ na-ekwu mmadụ ịmarụ ọ bụ na i je na baịbụl wee pụta wee fụ baịbụl baịbụl na-asị gị na gị seek first the kingdom of god ife ahụ o kwuru na the baịbụl seek first the kingdom of god abụrọ ife ọzọ ife ọ bụ bụ na gị marụgodu obi gị ị na-esigodu na be gị nna gị wee pụwa ama na mmadụ mmadụ adịghị ada anọ be mmadụ ete odogwu yes ee na ọ be nna gị ka ị na-eji wee pụọ ama so ụmụ okorobịa ọbụla ị fụ onye ọbụla kwesịrị ịmara onwe ya mara chi ya mara ife ọ na-eme n'ụdị nke dị mma na ọ na-ejikwa ya eme ife ọjọọ mana ọ nke ọbụla ị- ị kwetara na ya ka ị na-esobe ee mana ọ ga-eruzi ya mgbe ọ na-eji wee taa afụfụ ya na ọ ife onye metere ka ọ na-eji wee kpee ya ikpe Okay, eh, daalụ rinne. Eh, ya bụ mmụọ nwere mmiri. ee ya bụ mmụọ nwee mmiri ọ mmiri a na-ekwu because mmiri ọbụla nọ n'ọfịa bụ arụsị ya ọfịa Okay. Mm. mmiri ọbụ anyị nwee mmiri mmiri a na-akpọ mmiri ọfịa Ee. anyị nwee ọgba azụ ọgba azụ a bụ mmiri ọ bụ na ọ sị na ọ gbawa afa o wee gbara gị afa wee sị gị ọgba azụ ọgba azụ meanụrụ ife ọ na-afụ ife ị na-eje n'ụtụtụ wee fụ hmm. ife ị na-amakpọ ụzọ wee fụọ onwe gị ife hmm. ee ee ife ọgba azụ na-eme o nwekwa mmiri ọfịa mmiri ọfịa bụ mmiri na-asasa ọya ọnwa ọya mmiri ọfịa bụ mmiri ọgwụ ọ dị n'obodo ọ dịkwa n'obodo a eh, daalụ rinne arọ bi n'agụ a kịta ị na-ejele ozi ee eh, kedu mkpa ọ na-egboro ndị obodo a ma ndị mba mkpa ọ na-egboro ọ na-eme ife ị na-eme a na-aga maka arọ bụ chukwu ee arọ bụ chukwu ife ọbụla chukwu na-eme arọ na-eme ya arọ na-eme ife niile daalụ rinne kedu ndị mba arọ bi n'agụ mmadụ obodo niile nwere ya ee obodo ọbụla nwere ya ife a bụ arụsị jikọta obodo igbo niile ọnụ mana onye ọbụla ndị obodo niile nwere different name a na-akpọ nke fa mana all the same na arọ o nwere ndị ọ na-akpọ eze bi n'agụ na ọ n'ọfịa ka o bi mmụọ ọbụla ị fụ na-arụ bi n'ọfịa arọ bi n'agụ ka ọ bụ okay eh, anyị kenee gị rinne eh, ya bụ arọ bi n'agụ kịta anyị na-ekwu maka ya eh, bi n'ọfịa na ọ na-eme ka afịa mmadụ na-azụ gaba agaba mee ka ndụ dịrị mmadụ ọkwa ife ị na-akọ ife niile ka ọ na-eme right eri i ji nọrọ ebe a kịta o nwego mmadụ ịbụọ ma ịtọ bịara ebe a sị na arọ bi n'agụ gwọrọ ha ọya many uh, many people ndị ọ na-ebu ụzọ agwọ ọya ndị ọ na-arụkarịrị ọrụ ndị ọ na-arụkarịrị ọrụ bụ ndị mba maka ndị mba ị ma na obodo ada ama ife ha nwee ha sị na onye amụma ada adị ire be nna ya ọ ndị obodo ọzọ na-agwanwu gị ife arọ bi n'agụ na-eme maka enwere m ike m kwuwe ọ dịka ife m na-ekwu na onye o meru nwere ike ịgwanwu gị ife ọ na-emerụ ọ bụrụ na egbe nọ ebe a kịta egbe na-agwakwa gị many things o mere ya
daalụ ị na-akọwa na arọ bi n'agụ na-azọ ndị mmadụ ọya karịa ndị mba ị bịa na ọwụwa anyanwụ kedu ebe i che na mmadụ si anọ ụwa na ụwa anyị na ife ife a bụgoro nwa obere ife onye ọbụla kwesịrị ịmarụ hmm. ebe mmadụ si alọ ụwa hmm. ebe mmadụ si alọ ụwa mmadụ na-arọ ụwa n'eziokwu mana mmadụ ịrọ ụwa bụ before mmadụ abịa ụwa ọ the fourth generation ka mmadụ ji arọ ụwa ee eh, fourth generation like now after mụnwa ịwọchi ya mụnwa my father onye a bụ odu obodo a ana odu obodo a ọ nna nna anyị nwa anyị na-akpọ okoye odu onye a bidoro ya bụ ife onye nwa ka the title bidoro n'isi ya wee bido nke iwe mmadụ ife ndị akọwara ụnụ ka ụnụ kọwa ka m kọwara ụnụ ya ka ụnụ ghọta ọfụma so okoye odu ahụ bụ onye ọ- onye a bụ ọzọ nke izizi a wee nwụọ nkwụ odu which is onye m rọrọ ụwa anụ okoye odu ahụ bụ onye mpa nna m rọrọ ụwa onye amụta ọnwụkwa odu ọnwụkwa odu wee mụta peter ọfegwu na modu alright eh, sorry ka anyị ghara ịga ịgbapụ aka klọkụ ebe anyị nọ hmm. eh, n'ife ndị mmadụ na-aṅa ntị na anyị ga-anụ n'ọnụ gị bụ kedu eh, arọbinagụ kedu ebe mmadụ si anọ ụwa ọ na ụfọdụ bịa sị na ha si na mmiri wee nọọ ụwa ụfọdụ sị na ha si na anyanwụ wee nọọ ụwa so anyị na-ajụzi gị kedu ihe ị na-ekwu na ya bụ ife

ha bụ talented people chukwu zipụta ha bịa zọọ ndị mmadụ yes ọ ha nwa bụ eze nwaanyị mana ha nwa aghọtarọ ya ọ- ọ- ọfụma okay ụfọdụ pụta ha je na-eme ya otu ọ na-ekwesịghị isi wee mee ya okay ụfọdụ pụta ọ bụrọ eze nwaanyị niile na- na-enwe ego ọ bụrọ dibịa niile na-enwe ego mana all of us bụ ya the same dibịa nọọ ndị ghọta na ọfụma ma ife ọ na-eme n'ime and ife a bụrụ ife mmadụ kwesịrị ịghọta ife a bụ ife mmụọ

mana nwaanyị mmụọ na eh, ife na-amụ ya ọ na-enwe ife ọ na-amụ ya bụ ife ndị oyibo na-akpọ gift o nwere ike mmadụ nwere ike inwe gift to see ife anyị na-akpọ ya bụ ose naabọ hmm. ee eh, to see inwe gift to see ife ọ na-akpọ ya bụ ose naabọ nọọ ime ya bịa meet ụdị mmadụ anyị nwa anyị nwa akọwadụ gị otu o si adị and otu o si eme ya ka i nwee ike wee mụta inwe ike ịfụ ịma ama na ịfụ inwe ike ịfụ ị mara na ị fụ alright eh, anyị eh, daalụ rinne ka anyị anyị egbubiri ọtụtụ ajụjụ anyị kwesịrị wee jụ gị ebe a Mm. mana kedu ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ igbo gbasara eh, arọbinagụ anyị nọ na ya eh, na ihe ọ na-arụkarị na ihe gị nwa ji na-arụ n'onwe gị ya bụ akpa- echete gị n'obodo a kịta echete Ee, ife
ife m na-agwa ndị mmadụ bụ na arọ bụ chukwu na ha were arọ achọ chukwu igbo niile na ọ nya achịkọta ya ọnụ otu jizọs kraịst bụ ejikọta ụta ụka niile ọnụ na otu arọ chukwu ejikọta ya ọnụ asị igbo niile onye ọbụla nweziri afa o ji akpọ nke so onye ọbụla kwesịrị ịma arọ mara ife arọ menwu mana ife niile arọ na-eme ife ọbụla chukwu menwu arọ menwu ya onye ma ka ọ na-eme na ọ bụrụ na arọ na-agwọ ara arọ na-agwọ

ka ndị nọ nso ndị ga-eso gị wee mara ife ị na-ekwu maka ụfọdụ nwekwara anya anyị ji afụ ụzọ ntụ mana ọ dị nke m fụrụ mfụ ọ dị nke m amaghị e, nwere ike echighị afa kịta gwa ọra na eziokwu
ihe a bụ afa ka ọ bụ ihe a na-akpọ ya bụ afa ugiri ọ bụ na dibịa gwududu na ọ bụrụ na mmadụ mapụta wee chụgharịwa afa wee kwuo ife okwu ma ọ bụ na ị jụrụ m ajụjụ ị na-aghọta ife m na-ekwu hmm. maka na ajụjụ ị jụrụ hmm. ka ọ na-esi na ya wee gwa ya ife mmiri a na-eru n'igwe ga-ezota
ọ na-ajụ na mmiri a na-eru n'igwe na-ezota i nee ife otu weather dị fụ na otu o si wee dị hmm.

ndụmọdụ na-enye fa ọ bụrụ otu a nọ nga fa na-arụ dibịa na-abụrụ dibịa ana m ama eme otu m si ama hmm. otu o si eme na otu o si ekwu otu m si ama fa mana ọ dị mma ka mpụ na awụ na ka ha ghọrọ igebe ndị mmadụ ka ha mara na ife na mmụọ adịghị eme ife by magic otu chukwu si arụ ọrụ ka mmụọ si arụ ọrụ maka na mmụọ na chukwu bụ ofu na ọ da afụ chukwu anya ọ da afụ mmụọ anya